Ndiyamika ndi kulemekeza Mulungu kumwamba chifukwa cha zifundo ndi zisomo zimene Mulungu akutipatsa maka tsiku ndi tsiku. Watipatsa tsiku lopambana kwambiri limene Mulunguyo akufuna kuti akakhonze kuyankhula nafe chinthu china chimene chili chopambana kwambiri. Ana a Yahweh, sitichoka chimodzimodzi, tiphunzira ndipo tilimbikitsika ndipo tipambana. mu dzina la Atate wathu Yesu. Paulo akuyankhula kuchokera mu bukhu lija lotchedwa 1 Akorinto chapter chake cha namba 15 vesi lake la namba 57 akunena kuti koma ife tiyamika mulungu amene amatipambanitsa mwa Ambuye wathu yesu haleluya timuyamike ambuye yesu Timuyamike Mulungu chifukwa amatipambanitsa mu zonse zimene timazichita maka kudzera mu mphamvu ndi mu dzina la Atate wathu Yesu. Lero watipambanitsa. Pamene watipambanitsa, afuna kuti tikaphunzirenso chinthu china chimene chili chopambana chimene chikapereka chilimbikitso komanso chiyembekezo. Sitichoka chimodzimodzi. Panopa sitichoka chimodzimodzi. Ana a Yahweh, tamvetserani chinthu ichi. Tikuyenda ni mau kuchokera mu buku lotchedwa Eksodo, chaputa chake cha namba 20, vesi lake la namba 15. Akunena kuti, Usabe. Usabe. Pali mau otsogolera mu chaputa chimenecho, akunena kuti Malamulo Khumi a Mulungu. malamulo khumi a Mulungu. Mulungu adawapereka malamulo khumi a Mulungu aja kunena kuti amukonze Mkhristu komanso mwana wa Mulungu kuti akhale oyenera pamaso pa Mulungu. Tere yense amene sakhonza kusunga malamulo khumi a Mulungu ndiye kuti iyeyo siokonzeka pamaso pa Mulungu. Now, tifuna tiyende ndi mutu wakunena kuti usabe. Ana a Mulungu sitikuyenera kuba. Pali njira zambiri zimene anthu timachita komiti tchimo ngati limeneli. Ambiri tikuba. Ambiri tikuba koma sitikudziwa. Pali wena adasankha chisankho choti azikhonza kuwagadira anthu panjira ndikumawamenya ndikumawabera. Pali wena adasankha chisankho kuti azikathyola mashopu, azikathyola nyumba za anthu komanso azichita mchitidwe wina uliwonsewo oba zinthu za eni. Ana a Mulungu, ngati pali mawu onena kuti kuba, ndiye kuti pali anthu amene amachita mchitidwe umenewu woberana ndi kumaberana wina ndi mnzake. Ana a Yawe, tikufuna timasulire mutu umenewu wakunena kuti usabe. Kodi usabe akutanthauza chiyani? Akutanthauza kuti usatenge chinthu cha munthu wina aliyense popanda chilolezo. Ngati mwini sadakuloleze, iweyo sukuyenera kuchitenga chinthucho. Ndipo ngati uchita makani ndikuchitenga chinthucho, ndiye kuti waba. Amen. Ana a Yawe, ndimafotokozera ichi cholinga choti chimene tikufuna tifotokozere tikhonze kuchimvesetsa bwino. Pali mchitidwe, michi, mchitidwe wina umene timauchita ngati ife Akhristu. Sindifuna kuyankhula ndi anthu akunja amene adapanga chisankho choti adzawabera anthu. Amenewo tikudziwa ndi akuba kale. Komano, ifeyo amene timadzitcha Akhristufe, amene timayenda pa Chikhristu, timayenda pa mpingo, timayenda mu dzina, timayenda m'mawufe, Kodi tima, timaba motani? Timaberana wina ndi mnzake motani? Wina akhonza kunena kuti ine sindimaba. Zoona zimenezo simmaba. Chifukwa mmavomereza simmapita ku shop kukathyola. Simmamgadira munthu pa msewu ndi kumbera. Koma ndikufuna kuti tingomvetsera uthengawo tifike nawo kumapeto. Mzimu Woyera ndikukhulupirira kuti afotokozera kanthu kena pamaso panu, komanso pakati panu, komanso mu mtima mwanu. Ndipo pamapeto pake ndi pamene tsopano mubwere ndi chiganizo chonena kuti, ah, zoonadi ine ndi wakuba, kapena ayi, ine si wakuba. Tamvetsera. Pali magawo angapo amene tingakhonze kuwafotokozera, koma chifukwa cha nthawi tifuna tifotokozere gawo limodzi. Tifuna tifotokozerane mchitidwe oberana m'banja. mchitidwe oberana m'banja. Ana a Mulungu m'banja tikuonamo magawo atatu a wanthu. Wina nkumafunsa kuti magawo ake ati amene tikuwaona m'banjawo okwanira atatu? Tikuonamo gawo la mamuna ndipo tikuonamo gawo la mkazi ndipo tikuonamo gawo la wana. magawo atatu ndipo chifukwa chakuti m'banjamo muli magawo atatu mulungu adaperekanso magawo atatu osiyana m'banjamo mamuna adalandira gawo lake mkazi adalandiranso gawo lake komanso ana adalandira gawo lawo Now, magawo amenewa akamatumikirana moyenera monga mmene Mulungu amafunira, banjalo limatukuka, banjalo limachita bwino, banjalo silikhala losauka, banjalo limakhala lonyadisa. Koma ngati kutumikirana palibe, ndiye kuti banjalo limasauka, banjalo silipambana, ndipo banjalo limakhala lolephera, ndipo limakhala lopanda chitsanzo chabwino. Amen. Mulungu wathu ndi wabwino kwambiri. Akufuna kuti tizikhonza kusamalirana wina ndi mnzake molingana ndi magawo amene Mulunguyo adatipasa. Inuyo ngati mamuna m'banjamo, Mulungu adapereka gawo pakati panu. m'banjamo. Chimodzimodzi inuyo ngati mkazi, Mulungu adapereka gawo m'banjamo kwa inu ngati mkazi. Komanso iweyo ngati mwana, Mulungu adakupasa gawo m'banjamo. ndipo gawo lako ukaligwiritsa ntchito bwino m'banjalo limatukula banja lanu ndipo limapereka chiyembekezo ku banja lanu koma ngati sugwiritsa ntchito bwino ndiye kuti pamenepo banjalo silizatukuka ndipo banjalo lidzakhala lolephera ana yawe gawo limene Mulungu adapereka kwa mamuna, tikuonamo zinthu ziwiri, gawo lolandira komanso gawo lopereka. Chimodzimodzi mkazi adapatsidwa gawo Ndiye tikuonamonso magawo awiri amene Mulungu adapereka kwa mkazi, gawo lolandira komanso gawo lopereka. Chimodzimodzi mwana adapasidwanso gawo koma m'gawoli muli magawo awiri, gawo lolandira komanso gawo lopereka. Ngati banja, mamuna akuyenera kupereka, mamuna akuyenera kulandira. Komanso ngati mkazi m'banja, akuyenera kupereka komanso akuyenera kulandira. Chimodzimodzi mwana, akuyenera kupereka komanso akuyenera kulandira. amen now ngati mamuna akulephera kulandira chimene chikuyenera kuchokera kwa mkazi wake kapena ana ake ndiye kuti mkaziyi komanso anawa akumbera mamunayi gawo lake lolandira kuchokera kwa mkazi komanso anawa chimodzimodzi ngati mamuna akulephera kupereka ndiye kuti akumbera mkazi wake gawo limene akuyenera kulandira komanso akuwabera ana ake gawo limene akuyenera kulilandira chimodzimodzi mkazi ngati akulephera kupereka gawo lake limene adalilandira kwa mulungu loti apereke kwa, kwa mamuna wake kapena kwa mwana wake ndiye kuti akumbera mamuna wake komanso akumbera mwana wake chimodzimodzi ngati mwana akulephera kupereka limodzi mwa gawo lake limene adalandira kwa Mulungu ku banjali, ndiye kuti akubera makolo ake. Now, chifukwa cha mchitidwe umenewu oberanawu, zupangisa kunena kuti banjalo lisatukuke chifukwa mamuna akulephera kupereka kwa mkazi wake. kapena kwa mwana wake. Chimodzimodzi mkazi akulephera kupereka kwa mamuna wake komanso akulephera kupereka kwa mwana wake. Mchitidwe umenewu ndiye kuti tikuberana m'banjamo. chimene Mulungu adatipatsa kuti tikhonze kupereka kwa mkazi wathu kapena kupereka kwa mamuna wathu kapena kupereka kwa mwana wathu chinthu chija sitikupereka meaning that tikuba chinthu chija kwa mkazi wathu kapena kwa, wan, kwa mwana wathu kapena kwa mamuna wathu ndifuna ndibwerezenso apa kuti timvetsetsane bwino tunena kuti banja muli magawo atatu a wanthu muli mamuna muli mwana ndiye mmene muja muli mkazi chifukwa choti muli magawo atatu a wanthu mulungu adaperekanso magawo kapena kuti cholowa magawo atatu cholowa kwa mwana cholowa kwa uh, bambo komanso cholowa kwa mkazi and kucholowa cha mamuna muli magawo awiri tikunena kuti gawo lolandira komanso gawo lopereka chimodzimodzi mwana gawo lolandira komanso gawo lopereka chimodzimodzi mkazi gawo lolandira komanso gawo lopereka Ndiye tikunena kuti ngati mamuna walephera kugwiritsa ntchito gawo lake lopereka, ndiye kuti akuwabera wenawa akuwabera wenawa chinthu chimene Mulungu adachiika mwa iwo kuti alandire. chimodzimodzi ngati mkazi akulephera kupereka kwa mamuna wake chimene mulungu adayika mwa iye kuti ampase mamuna wake ndiye kuti akumubera mamuna wake chimodzimodzi mwana ngati sapereka chimene mulungu adayika mwa iye kuti apereke ku banjali ndiye kuti mwanayi akubera makolo ake mapeto ake banjali silimatukuka ndiyeno timvesere chinthu ichi timvetsere chinthu ichi ana mulungu tifuna timvetsere chinthu ichi kunena kuti pali mawu pali lamulo lakunena kuti usatani kodi usabe kodi ngati inuyo mkazi mukulephera kupereka kwa mamuna wanu chimene mulungu adayika mwa inu kuti mumpase mamuna wanuyi ndiye tikunena kuti mukumbera mamunayo ngati simukumpasa ndiye kuti mukumbera simunachimwe nanga inuyo amuna inuyo ngati bambo m'banjalo mulungu wakupasani magawo awiri onena kuti mupereke komanso mulandire kodi ngati mukulephera kupereka chimene mulungu wakupasani kuti mumpase mkazi wanuyi kapena mwana wanuyi kodi simukuwabera anthu amenewa kodi pamenepo simunachimwe Kodi pamenepo mwalisunga lamulo lija lakunena kuti usabe? Nanga iweyo mwana, ngati ukulephera kupereka kwa makolo ako chimene Mulungu adayika mwa iwe kuti upereke kwa makolo ako, kodi pamenepa sukuchimwa? Ana Mulungu tikuphwanya lamulo la Mulungu lonena kuti tisabe. pali njira zambiri zimene tingazifotokozere ngati talephera kupereka masevisi amene mulungu adayika mwa ife kuti tichite deliver kwa makolo athu kapena tichite deliver kwa mamuna wathu kapena deliver kwa mkazi wathu ndiye kuti tikuberana tokhatokha chinthu chimenechi mulungu chikumuyipira and chinthu chimenechi chimasausa banja lathu chinthu chimenechi chimaononga banja lathu chifukwa m'banjamo simukhala mgwirizano koma mkazi ngati azindikira bwino gawo limene mulungu adayika mwa iye and mamuna akazindikira gawo limene mulungu adayika mwa iye and mwana akazindikira gawo limene mulungu adayika mwa iye ndi kulisamalira ndi kugwiritsa ntchito magawo banja limapambana banja limapeza bwino ndipo banja limakhala losilirika kwambiri zindikirani chinthu ichi ngati mukufuna kuti banja lanu likhale lokhazikika komanso likhale banja lovomerezeka pamaso pa mulungu lolani kumvetsera chinthu ichi masevisi amene mulungu adayika mwa inu opereka komanso olandira agwiritseni ntchito ngati inu mamuna mudapatsidwa masevisi oti mulandire komanso mupereke ngati mukuwagwiritsa bwino ntchito banja lanu litukuka komanso ngati iwe mwana Gwiritsa bwino ntchito ma service ako olandira komanso opereka. Pereka ku family yako, landira kuchokera ku family yako. Iwenso mamuna, landira kuchokera kwa mkazi wako, l- pereka kuchokera kupita kwa mkazi wako. Ndipo iwe mkazi, landira kuchokera kwa mamuna wako ndipo upereke chimene chikuyenera kuperekedwa kwa mamuna wako ndipo banjalo lidzakhala lotukuka kwambiri ana a Yawe ndikukhulupirira kuti mulungu wayankhula chinthu chatsopano mu topic ina imene tikubwera tidzaona kodi pa ntchito timaberana motani haleluya mulungu akhonze kusamalirani lero ndi kunthawi zimene ziti nthawi zosatha amen